ọtụtụ ọma ụmụ Igbo ibe m ndị nwe na ndị nwe m akwanụ m nwanne unu nwaanyị oriakụ Ụnachukwu Akụji Obi si Shalom unu asaala chi elee otu unu mere ọtụtụ ọma o okay o nwee ihe ndị m chọrọ iwetara unu achọrọ m ịgwa ụmụazị

aha ụfọdụ ihe dị n'ụlọ n'asụsụ Igbo e nwere ihe ndị dị iche iche n'ụlọ mana m na-aga ịkpọ ndị kacha mkpa ndị anyị ndị anyị hụ anyị na-ahụkọma n'ụlọ ndị kacha mkpa m kwuo ya n'olu bekee m gwakwa gị ihe a na-akpọ ya n'olu Igbo edekwere m ya n'ugbo ọcha dị ebe a ya bụ whiteboard Hmm? Okay, nke mbụ bụ house. House. Anyị niile ma na house bụ gịnị? Ụlọ. Ụlọ. Mana kpọmkpọm ndị a na-etinye ya n'okpuru kacha dị mkpa. Kpọmkpọm ndị anyị na-etinye ya n'okpuru kacha dị mkpa. Ị ya ị ga-ede ya wepụ kpọmkpọm ndị ahụ ọ bụzi ụlọ ọ ga-abụzi ulo ị hụrụ ọ daghịzi ọfụma. Ụlọ ka anyị na-akpọ house. Nke abụọ, door. Door bụ ụzọ. I tinyekwe kpọmkpọm ndị ahụ. I tinye ya. Door, ụzọ. Ụzọ bụ gịnị? Door. Ụ Z Ọ. Ụzọ. Door. Nke ọzọ bụ window window ụfọdụ amaghị ihe a na-akpọ window window bụ mpio mpio m p i o mpio m p i o mpio ị ma na onye Igbo anyị na anyị na-asụpe ihe anyị na-akpọ ya ofufe anyị na-akpọ ya ụda ya ụda ọ na-enye anyị na-eji ụda ọ na-enye akpọ ya nke ọzọ bụ tv television television a na-akpọ ya igbe onyonyo igbe onyonyo maka iji ya ahụ ihe iji ya ekiri ihe iji ya enyo ihe igbe onyonyo ọ ya ka anyị na-akpọ television n'onu igbo nke ise bụ air condition air condition ọtụtụ n'ime anyị nwere air condition n'ụlọ ha mana ụfọdụ amaghị ihe a na-akpọ ya n'olu Igbo ọ air condition ka ha na-akpọ ya a na-akpọ ya ntụ oyi ntụ oyi mm, ntụ oyi ịma na air condition na-atụ oyi anyị na-akpọzi ya ntụ oyi nke ọzọ bụ refrigerator refrigerator ya bụ fridge or freezer anyị na-use n'ụlọ a na-akpọkwana ya njụ oyi njụ oyi ọ na-ajụ ihe oyi lee ya lee nke a nke mbụ air condition bụ ntụ oyi ntụ oyi freezer bụ ọkwanụ fridge bụ njụ oyi njụ oyi ọ na-ajụ ihe oyi ọ na-ajụ ihe oyi njụ oyi okay fan fan bụ mfemfe mfemfe o nwere mfemfe ndị ke nọ n'elu ee mhm, n'elu ụlọ nwekwe ndị a na-adọsa adọsa mfemfe nwekwe ndị eji aka efe mfemfe fan bụ mfemfe

basket basket or ihe ụfọdụ na-akpọ basket ọ bụrụ otu esi ekwu ya basket bụ ekete ekete mm, ekete ọ ya ka anyị na-akpọ ekete eji ekete etinye ihe ndị dị iche iche ndị ọrụ ugbo na-eji ekete akwaju ngwongwo dị iche iche mm, n'ala Igbo ekete bụ ofu ihe bara uru a na-eji azụ ahịa a na-ejikwa akwaju ihe ndị arụpụtara n'ọrụ ugbo knife knife bụ mma mma mma mma e nwere mma eji esi nri mma kitchen the one in the kitchen we call it mma ekwu mma ekwu ekwu mma it stays in the kitchen mma ekwu then nwekwenu enwekwenu nke eji arụ ọrụ ugbo ya bụ mma oge ma nke eji egbuji ihe ndị ihe buru ibu ihe dịka nkụ mma oge Nkụ bụ firewood maka ndị na-ama ihe m kpọrọ nkụ, nkụ bụ firewood. Ehe. M- Knife bụ mma, anyị ekwuona nke ahụ. Spoon bụ ngaji. Ngaji, ọ ya ka a na-akpọ spoon n'onu Igbo, ngaji. Mm? Ee. Ị bịa ị sị nwa gị gaa wetere m ngaji, ọ gaa wetere gị ngaji. chair bụ oche oche oche anyị na-edu na-edu nụ bụ chair oche wetere m oche ọ bụghị bụ ị sị ya go and bring a chair sị ya wetere gị oche oche oche bụ gịnị chair tebụlụ tebụlụ n'olu igbo a na-akpọkwa ya tebụlụ this table table a na-akpọ ya tebụlụ mana ị ga-asụzi ya ị ga-asụpezi ya n'onu Igbo tebụlụ ya bụ t-e-b-ụ-l-ụ tebụlụ ị hụrụ otu o si wee gaa ehe mana n'olu ha wee ofu ihe maka na o nwere ụfọdụ asụsụ Igbo ndị na-ezuchaghị oke ihe anyị na-emezi bụ anyị akpọọ ya aha dịka ndị oyibo si akpọ ya mana sụpezie ya n'onu Igbo o nwekwere ndị anyị natara ndị obodo ọzọ ị ghọtara ehe Ọ- ihe dịka em agidi ee o nwere ụfọdụ ihe ndị dị iche iche ndị anyị anyị natara obodo ọzọ Mm? Mhm. ọ bụghị na igbo igbo mara mma o igbo zuru ezu mana o nwere ihe ndị na-abụghị ihe ndị anyị nwere maọbụ ihe ndị eji wee mara anyị anyị fụzie ya n'obodo ọzọ anyị achọọ aha nye ha ịghọtara anyị achọọ afa or ụfọdụ ga-asị afa afa u- anyị achọọ aha kpọọ ha anyị nwere ike kpọba ha ihe ndị obodo ahụ na-akpọ ha mana sụpezie ya n'ọnụ igbo or ma ọkwanụ anyị akpọọ ha aha bekee ha sụpezie ha n'ọnụ igbo o nwekwara ihe ndị dị iche iche ee a na-akpọkasị aha- a na-akpọkasị aha n'igbo mgbe ọzọ m ga-ewetara unu m ga-ewetara unu mkpụrụ osisi dị iche iche ihe ndị a na-akpọ ha n'ọnụ Igbo ife a- o nwere ihe ndị anyị na ihe buru ibu anyị na-emetụbeghị aka just na-eso m na YouTube mm? subscribe o na YouTube ka ị na-enweta ihe nkụzi m ndị a na-enweta ha m ga-ejisi ike na-eme ha na-eme ha mm, ugboro abụọ n'izu mm, ugboro abụọ n'izu m ga-ejisi ike ọkwanụ ofu ugboro n'izu otu ahụ si wee kwe m otu ike si wee kwe m hmm? maka na ịma na enwekwa m ihe ndị ọzọ m na-eme m bụ onye nkụzi m na-azụkwa afịa hmm? enwekwa m ụmụazị na di ndị m na-ene na ihe ndị ọzọ dị iche iche m na-emekasị ya mere ọ bụrụ na ohere dịrị m ga na-ejisi ike na-ewepụta ihe ndị a kwa izu kwa izu ka m gakwa n'ihu ka m gakwa n'ihu mechie m kpọrọ house ụlọ kpọọ door ụzọ kpọọ window mpio tv igbe onyonyo air condition ntụ oyi refrigerator njụ oyi fan mfemfe plate efere basket ekete knife mma spoon ngaji chair oche or oche then tebụlụ tebụlụ hmm? biko o nwee ihe ndị ọzọ ị na-amaghị otu esi akpọ ha n'ọnụ Igbo i deere m ya mm, i deere m ya ụfọdụ n'ime unu na-eso m na Facebook i deere m ya ị jụọ m m ma agwa gị o otu esi akpọ ya unu biko nụ na-ahụnụ ihe onyonyo a n'anya like it share it and subscribe okay like it share it and subscribe and please let's start speaking Igbo to our kids yeah every one of us almost every Igbo person um, um, um, faults in this. Let's start speaking Igbo. Igbo amaka. Let's start telling them, gaa wetere m efere, gaa wetere m ngaji. Ee, gbanyụọkwanụ njụ oyi a, ya bụ air condition. Oo, wetere m ihe na ntụ oyi, gaa na ntụ oyi wetere m mkpụrụ osisi ahụ nọ ebe ahụ. ka anyị na-asụrụnụ ụmụ anyị Igbo o ka ọ dịbazienụ Igbo amaka a ka m bụkwa nwa unu nwaanyị na onye nkụzi unu Munachukwu Akujobi sị shalom biko subscribe subscribe ọ na ị chọọ ka anyị gaa n'iru subscribe ọ ihe kacha mkpa ọ bụ i lee ị pụọ subscribe subscribe thank you like and share